Beni benius e beni agataus a custa puntada noa de Comunichendi, deu seu sempri Alessandru Pani e oi puru, cumenti in dònnia puntada, eus a torrai a fai custa circa apitzus de s'imperu de su sardu, cantu est imperau su sardu in is produtzionis e de cultura, de istrutzionis e oi eus a chistionai de scièntzia puru, poita est cun nosus oi su fìsicu teòricu, circadori, divulgadori in lìngua sarda, Mateu Tuveri. Beni agatau, beni beniu Mateu. Saludu a totus, gratzias meda po custu cumbidu. Nci iat a mancai àteru, gratzias a tui chi ses arribau e si as portau puru Su libru cosa tua, a pustis nd'eus a chistionai pagu pagu puru. Eccu Mateu, sigumenti nosu seus chistionendi, seus chistionendi de produtzionis fatas in sardu po sa cultura, po s'istrutzioni e po sa scientzia puru, tui cumenti est chi as atobiau su sardu, dd'as sempri fueddau, ses madrelingua cumenti si narat in italianu o dd'as imparau a pustis?
Deu su sardu dd'apu sempri fueddau, de candu fia minoreddu, piciocheddu, in sa bidda cosa mia, Luna Matrona, dd'apu sempri intèndiu de babbu, de mama, de aiaius e in bidda etotu, candu tui bandas in s'arruga me is camineras ses inguni gioghendi in sa pratza, ita fais? ndi bessit, candu ses piticheddu, unu fueddu in italianu e unu in sardu. Dus fueddus in sardu e mesu in italianu. A sa fini bessit totu in sardu etotu. E, est sa cosa bella ca candu crescis ti nd'acatas ca su chi as imparau fiat puru unu sardu bellixeddu, eh. Mancai ddu scidiast fueddai e bastas, no ddu scidiast scri. Candu seu cresciu su sardu est abarrau E su chi acadessit a is chi cumenti a mei po andai a studiai a foras depint pigai s'aparécchiu, partiri, fai custas esperièntzias a foras, candu mancai non ses mancu prontu cun sa conca ancora, ti nd'acatas ca su sardu est s'arrexini cosa tua. Est una cosa stramba custa, poita ca candu ses innoi No, po tui su sardu, boh, est aici, cumenti s'italianu etotu, est una cosa chi nc'est, boh, ddu imperas, ddu imperas chentza mancu ti pedì poita ddu ses fadendi, ddu fais e basta. Bandas a foras e callincuna cosa si luit in sa conca e naras, ma là, fai, oh, seu fueddendi prus sardu innoi in Torinu de candu fia in Casteddu, tantu est facili. Poi ndi seu torrau e de inguni su sardu at fatu arrexinis fundudas e est diventau, est diventada sa limba, sa limba chi est, limba madre, mammai. Certu, e poita est cumenti candu unu emigrat si ndi andat a traballai in continenti o in ita ndi sciu in Germania, Francia e totu cantu e ingunis si acatat ca tenit custa cosa chi ddu portat in Sardigna, narat Ta bellu su sardu, ta bellu is traditzionis. Poita t'agatas in d'unu logu aundi tui no tenis arrexinis. Ses in d'unu logu allenu e po nai u'atra cosa chi est arrelatada cun cun su sardu e cun su sentidu ca su sardu tenit asuba de de su mundu e de s'universu etotu. su celu. Deu apu studiau in Torinu po sa laurea magistrali, sa de dus, poita ca innoi in Casteddu no fadiat a studiai is cosas chi olia deu, no nci fiant, in prus olia fai una esperientzia puru a foras.
Po pigai aria. Po pigai aria, eh ma castiai s'aria de Torinu no est chi siat bella meda, no no, no no, cumbeniat abarrai in Sardigna etotu. Difatis ingui su celu giai giai no ddu bidiast mai, poi ndi torras me innoi e t'ispantas, atzias sa faci a su celu e naras, ma deu portà custa cosa asuba de sa conca po bintitres annus e no mi ndi seu mai acatau. E fait custa cosa, e su sardu est sa propriu cosa, est sa propriu cosa, e ddoi est su su su matessi mecanismu in sa conca ca fait, ma deu po bintitres annus portà su sardu in sa conca E megat a ndi essi aici, feti immoi, ca ndi tengiu binticinqui, o su chi è, e Certu. immoi funti unu pagu pagheddu de prus de binticinqui, ma. Sempri prus pagu de mei. Ascurta Mateu, ma cumenti est chi est nascia custa passioni po sa scientzia, po s'universu, po su celu?
No ti ddu sciu nai cun precisioni poita ca no fait a ddu nai e candu unu fueddat asuba de is cosas suas etotu no no no nci arrannescit a torrai a fai s'istória de de s'antigóriu a is tempus de oi. Ma deu creu chi siat nascia po mori de de babbu miu e de mama mia e po mori miu etotu ca mi praxiat, deu mi dd'arragodu custa cosa, me is scolas elementaris ddoi fiat sa maistra de matematica e de scienzias, ddi nant maestra Dolores, su sangunau mi dd'arragodu, ma maestra Dolores est cumenti chi maestra fessit su su nomini e Dolores su sangunau, maestra Dolores e m'arragodu ca mi praxiant meda is is letzionis de matematica M'arragodu puru chi si donàt a mei e u' atru cumpàngiu cosa mia esercìtzius prus dificilis po circai de de imparai sempri de prus sa matemàtica. Deu torrà a domu e cun d'una specie de lavagna chi portà u' bancu 'e scuola o cosa de diaici, u' gioghiteddu, u' gioghiteddu po scriri asuba 'e sa lavagna etotu, torrà a fai sa letzioni de matematica cun unu pùblicu chi fiat feti in sa conca mia, duncas chi calincunu m'essit biu de foras, mancai essit nau, ma custu piciocheddu ita ita ita portat, ita at papau. Amacchiau at a essi. Amacchiau.
Ma custa cosa m'est serbida poita ca sa conca at incumintzau a agatai su chi a pustis mi ndi seu acatau ca fait sa fisica teorica, est est a nai, agatai una regolaridadi a intru de datus e fainas ca funt totus spagnadas. Tui no no scis anca castiai, dogna tanti u' esperimentu ti ti 'onat una cosa, u' ateru ti ndi 'onat u' atera e sa fisica teorica circat sa regolaridadi, est a nai is leis e is prinzipius chi funt a pabas de totu custu de custus datus ca funt ispagnaus po agatai una una caminera unica chi partit de unu logu e ndi arribat in d'un' atera. Apustis seu cresciu, apu sempri agatau po, custa est po bona sorti mia, professoris e professoressas de scientzia bravas e bravus Mancai po ti nai sa bon'anima de sa professoressa de de sa scolla superiori, issa fiat una matematica, sa fisica no ddi praxiat nudda etotu. Ah. Ca in laboratoriu seus intraus una 'otta, feti, ddoi fiat su tecnicu chi at fatu una cosa e mancu at funtzionau. Custu po ti nai, forzis est po cussu chi apu fatu fisica teorica poita ca. Po fai funtzionai su chi no funtzionat a iscola. Esatto, e deu cussa praticidadi no mi ndi seu, no mi seu mai agatau cun is cosas praticas.

a sa brenti. Ehm...
Ma poi nc'est sa CGI, cumenti si narat, sa CGI.
Eh, e duncas eh, seu cresciu in, ehm, in, d'una, in una bidda in cui uh, sa fisica non est chi dd'essi, dd'essi agatada me is pratzas, poita ca non est cumenti immoi, ca nosu seus a totu dì prus me is pratzas, me is scolas e me is logus de chi in s'universidadi etotu, po chini fait spagnadura de sa scientzia e divulgatzioni scientifica cumenti a mei. Intzandus tocat tocat a ndi 'ogai a pillu is cosas de tui etotu, a essi curiosu, a circai e a mei funt sempri praxius custus contus, circai de cumprendi cumenti funt fatas is cosas, custu m'est sempri m'est sempri praxiu, mi dd'arregordu candu fia me is scolas superioris, fia indecidiu chi mi chi andai a s'universidadi in matematica o in fisica, poita ca mi praxiant is cosas prus teoricas. M'arragodu ca sa professoressa de de matematica m'iat nau, no no no no andist in matematica ca est tropu teorica, est tropu astrata, chi bandas in fisica est mellus. mancai a issa, a issa no ddi praxiat sa, eh, certo. sa, sa fisica. M'arragodu ca sa professoressa de biologia fiat abarrada spantada po nai, e tui in fisica? Mm, là ca sa fisica est dificili meda, eh, dona atentzioni. Ah, vabbè, dd'apu a biri deu chi est dificili o no. eh, est dificili, giai, ma est dificili poita ca eh, sa dificultadi de sa fisica est relatada cun sa limba. Est a nai ca a cumprendi cumenti funt fatas is cosas tocat giai a a intrai in d'unu mecanismu, in d'una aina, in d'unu traballu, in d'unu traballamentu de conca chi andat a a unu ddi ddi nant meta livello, asuba de su livellu ca tui ses castiendi. Ma a pustis depis ponni impari, depis agatai su ligamini a intra de sa matematica, chi est sa limba chi imperat sa scienzia, sa de is cosas ca no tenint nisciunu sensu poita chi tui bis F uguale MA. po tui funt literas certo. cun d'unu simbulu chi ddas relatat. Uh, ma invecias in sa fisica po dogna simbulu chi tui bis inguni ddu est unu mundu a palas, sa F est sa fortza, sa, sa massa, sa M est sa massa, sa A est s'accelerazioni, e duncas circai de fai cumenti chi fessit unu, unu puzzle. depis poni impari su chi ses castiendi e studiendi cun su chi ddu est in sa conca e in su mundu de is arrexonamentus e de is pentzamentus. E duncas tenis sa limba de sa matematica, sa limba naturali, sa chi seus imperendi imui etotu, poita ca cussa est sa chi si fait sa conca, sa chi si, ca si criat totus is pentzamentus e is arrexonadas. E a pustis circai de torrai sceda a is atrus de su chi ses fadendi, poita chi abarrat feti in sa conca cosa tua e po tui etotu e bastat. Custu no est scientzia, est unu bisu, unu disigiu chi tenis e abarrat inguni. Duncas seu cresciu cun cun totu cun totu custus murighingius me in sa conca chi ant agatau domu in sa fisica e in sa a primu in sa fisica teorica de sa gravidadi, duncas apu studiau s'universu, apu studiau is steddas, is stampunieddus, custu fueddu, cumenti si nant, i buchi neri, non si depeus scandalizai, no, in inglesu funt black hole, chi 'olit nai stampunieddu, in sardu puru est stampunieddu, mancai no nci siant stampus in s'universu ma funt stampunieddus E in su sensu chi tenit custa acrobetanza, custu suspu chi a sa fini est totu ingiriat a custu fueddu, ca funti sa fisica ddu est unu fisicu e un'imparadori de sa scientzia Ogborn chi narat sa fisica est un'acrobetanza. E duncas tocat e torrat a paris cun sa limba. Certu. S'acrobetanza est s'aina prus de importu chi teneus po circai de cumprendi cumenti funt fatas is cosas e po ddas arrelatai cun is atrus. Ascurta Mateu, ma cumenti apu cumprendiu chi est nascia custa passioni po sa scientzia? Est meda forti, si bit, si intendit, ma a pustis tui tenis sa as tentu sa netzessidadi de de trasmitti custa custas cosas chi connoscis chi as istudiau chi as imparau chi as scubertu mancai. Cumenti est chi nascit custa custa netzessidadi e cumenti est chi nascit sa netzessidadi de ddu fai in sardu non in italianu poita custa est sa cosa spantosa mancai po nosus.
Custa est bella pregunta poita ca mi dda seu fata deu puru po circai de cumprendi cument'è chi unu chi partit de sa fisica gravitatzionali, de de sa fisica teorica, duncas unu chi totu dì megat de manigiai sa sa matematica e circai arrelatas aintra de sa matematica e de is fenomenus, a sa fini dd'acabat a spainai sa fisica me me is pratzas. Deu creu chi chi siat su processu chi apu fatu una, una caminera po circai de torrai paris cun su coru e sa conca, su chi apu nau prima, poita ca sa musica m'at portau me is annus me is pratzas a sonai, duncas ingui puru est una lìnia de comunicazioni, de limba, sa musica etotu est una una limba astrata chi imperat is sonus po circai de comunicai calincuna cosa a is atrus.
Esatto
sa fìsica imperat sa limba naturali e sa matemàtica. Duncas a pustis de annus meda inguni nd'apu fatu càlculus, càlculus, càlculus, anti, tocat a ddu nai mellus, contus, poita ca ddue custu fueddu puru in sardu est bellu meda, is contus, a fai contus, oi nai a contai, raccontare, a nai, narrai, e contai in su sensu de ponni is cosas unu afatu a s'aturu imperendi sa logica, duncas su de contare, unu dusu tres e catru. Duncas e custu est unu fueddu cumpartziu cun su de conter, is frantzesus puru ddu tenint su su matessi su matessi sensu de de su fueddu chi funt dusu. Duncas in custu fueddu ddu'est a sa fini su chi fatzu, contai, contai in su sensu de contai, de fai contus, e contai in su sensu de, de nai. Uh, a pustis de, de su dottorau de cirica apu fatu tres annus de, eh, de assignu de cirica cun s'Istituto Nazionale de Fisica Nucleare e inguni apu incumintzau cun sa comunicatzioni de sa scientzia. e poita, poita ca me is annus in s'interis ca fia fadendi sa cirica in fisica teorica e cun d'unu assotziu culturali in sa bidda cosa mia apu imparau a fai a fai eventus, a organizai cosas meda E duncas totu su, su chi in inglesu ddi nant su know-how, su de connosci, su connotu cosa mia, at potziu agatai una domu intra de s'Istituto Nazionale de Fisica Nucleare cun custu assignu, e duncas inguni apu incumintzau a spaniai sempri de prus sa scientzia e seu passau de de su tempus passau cosa mia, inguni studiai is cosas, a contai su chi faint is atrus e imui seu fadendi su circadori po s'imparu de sa fìsica, sa didàtica de sa fìsica, e duncas su chi fatzu est circai de cumprendi poita is atrus o no cumprendint o cumprendint sa fìsica e imperai ainas noas po spaniai sa fìsica in dogna logu. E in s'interis dd'est puru totu sa storia de sa fìsica, poita s'atra cosa chi apu imparau Est chi custu ddu narat Einstein puru, ca sa fisica chi no dda scisi contai a is aiaius cosa tua, no dd'as cumprendia a a beru.
Poita depit essi una cosa simpli. A sa fini giai, a sa fini giai, poita ca ddu est su chi fadeus nosu cumenti a cumenti umanidadi est su de de fai is cosas dificilis candu funt semplicis. Ma su de ndi ogai, is cosas, custu ddu fait, sa musica puru ddu nanta sempri, sa cosa prus dificili in sa musica est a fai ma in s'arti etotu est a fai una un'opera simpli, poita ca est facili a aciungi, ponis pagu pagu pintadura innoi pagu pagu pintadura innoi innoi innoi innoi innoi e aciungis aciungis aciungis no est a imperai cun d'unu colori feti A fai un'òpera cun unu colori feti est sa cosa prus dificili chi unu tenit, cun unu signu e bastat. Difatis s'arti contemporanea ita fait? Imperat prus pagu cosa possibili po circai de comunicai unu mundu etotu, s'astrazione, sa matematica fait a su propriu, F uguale ma, a pabas de F uguale ma ddu est totu su chi nosu imperaus dogna dì de is machinas, de cumenti caminaus, de cumenti nd'arruint is cosas, A pabas de cuatru signus dd'est totu su chi pertocat is fenómenus de nosu cumenti a umanidadi. E duncas a spaniai sa sciéntzia est sa matessi cosa, est a circai de torrai su sentidu de sa física a sa genti imperendi prus pagu cosas ma arribendi a sa a is arixinis de sa física etotu. Est su chi apu fatu deu puru imperendi su sardu. A sa fini s'arrexonada chi apu fatu est custa, ma chi deu intendu, deu, nosu seus sardus. In sa fueddada nosta de de sardus potaus su chi ddi naraus o o l'italiano correggiuto o o il sardo correggiuto in su sensu ca strupiaus sa fueddada poita ca sa conca nosta arraxonat in sardu ma nosu no nci arrennesceus a amitti custa cosa e duncas in d'unu amesturu chi est nostu ma chi est cumpartziu cun totu is dischentis una limba, una limba insoru. A sa fini fueddaus custu italianu che non fait a farlo, non fait a ddu fai. E duncas de de custa cositeddas ca faint arriri ma s'arrexonamentu est pagu pagu prus mannu, Apu nau, ma ma insoma, nosu teneus su sardu, est una limba. No est berus ca non fait a ndi fueddai de scientzia poita ca sa limba de de is ajajus e de is ajajas est tudada de contus de scientzia. Po si nai chi bosatrus tzerriais unu maistu 'e muru in domu e giai giai est impossibili chi issu imperit su fueddariu tecnicu cosa sua in italianu. Gei est berus cussu, poita funt totu fueddus tecnicus. Aiaju miu fiat maistru 'e muru e fueddàt de su traballu cosa sua totu in sardu. Babbu miu est maistru 'e muru e fueddat in sardu. E tui ddu depis cumprendi, a marolla, po s'amarolla, no est chi ti fait, candu fait sa sa bortadura in italianu est sardu, est sardu etotu. Ma no si ndi spantaus, si parit sa cosa prus prus simpli de totu. Candu tui bandas a su sartu e fueddas cun massajus e massajas, is fueddus funt tècnicus in sardu e ddus cumprendis. E cussa est scièntzia etotu, est sa scièntzia agrària o sa scièntzia de de sa laurera o sa scièntzia de sa costrutzioni, su su de ndi pesai domus. A sa sa fìsica in sardu no dd'eus mai intèndia ma no est beru mancu cussu poita ca teneus fueddus in sardu poita ca is antigus studiànt su celu. Sì. E studiendi su celu, imperànt fueddus de sa, de sa vida de dogna dì, po circai una, una relata intra de sa vida cosa insoru e su, e su celu, po si nai, ndi, calincunu fueddu chi s'agatat puru in su libru S'universu a bolu. Eccu, poita tui apitzus de su chi sesi narendi asi fatu Nd'apu, nd'apu scrittu unu libru totu in sardu, fatzu biri innoi a sa telecamera, scrittu in sardu de fisica. De fisica, de fisica, de fisica contemporanea. Eh. duncas est sa fisica de su Noixentus. Eh, ma candu seu andau a circai is fueddus, po nai, no, deu no mi depu inventai nudda, chi is cosas ddui funt giai, su traballu cosa mia est a agatai cussus fueddus e ddus ponni po circai de contai callincuna cosa a sa genti. Eh, po si nai. Nara-sì calincunu fueddu tecnicu. Po si nai, ddui funt le costellazioni, ca funt cussu, su de ponni impari isteddas ca no nc'intrant nudda s'una cun s'atra, poita ca is costellatzionis dipendint de de anca ddas castias, poita ca nosu bideus, no ddu sciu, sa costellatzioni de de de su toro, boh, su chi est, e po nosu ca custas stellas tenint custa pintadura e custa geometria, poita chi chi tui bandas a otra parti 'e s'universu no dd'agatas prus. Certu chi no. Eh, duncas, totu su chi nd'eus pesau asuba de s'astrologia, no s'astronomia, s'astrologia, eh, chi imui te- no tenit su matessi sentidu de su tempus passau, poita ca astrologia 'olit nai a studiai is astrus, imui astrologia est a contai cosas asuba de de cosas chi no esistint, sì, su signu de su toro no esistit, eh, comuncas.
Um, Però ddus imperanta poita serbiant. Ddus imperanta poita ca tui ddus bidiasta, fiat, fiat una pintatura, una fotografia de su eh. celu e cussus ddi narant burdoni de istellas, su ah, droni, burdoni. su gurdoni, su burdoni, su droni de istellas, est a nai il grappolo di stelle. Certo. Uh, Podit essi poita ca mancai teniat sa matessi forma, dda simbillàda in calincunu in calincunu sensu. Ddoi funt is astellas e is isteddus, o is isteddas, ca ddoi at una diferèntzia intra de is dus fueddus, ca is isteddus funt le stelle fisse, is chi bideus sempri in sa matessi positzioni in su celu, is astellas funt totu is ateras stellas ca si movint, Custa deu no dda scidia. Custa puru, custa est una circa chi apu fatu paris cun genti chi studiat s'etimologia de is fueddus e mi dd'ant, cumenti a po su verbu contai, mi dd'ant contada issus etotu, duncas apu fatu u' pagheddu de circa po s'etimologia puru, poita ca is fueddus contant issus etotu un'istoria, duncas chi deu imperu unu fueddu po nai po po circai una relata cun d'unu ogetu est pretzisa sa relata chi deu seu criendi in sa conca de is atrus, duncas tocat a imperai is fueddus giustus. Certu.
E su sardu portat una cosa spetziali chi s'italianu portat sissi ma no est cumenti in su sardu etotu est totu su mundu de is crobetantzas il mondo figurato deus nai in italianu ca in su sardu etotu tui cun d'unu fueddu podis nai totu chi tui ti faint una pregunta e rispondis sì e poi su sillenziu ma si cumprendiu totu e in italianu ti faint sa pregunta si no tenit su matessi sentidu chi no poita ca tui ddu intendis in sa conca cumenti unu sissi opuru no no eh, labai, nosu imperaus meda totu cussu monosillabi eh, eh. in italianu funt, boh, funt in gestus. Est cumenti ajò chi bolit nai unu muntoni 'e cosas. Ca bolit nai totu, ca bolit nai totu, certu. Uh, e totu custu sentidu de su sardu est un'arrichesa po nosu. Eh, e po sa fìsica, sigumenti sa fìsica est, si ndi pesat asuba de is crobetantzas, de is suspus, de le metafore, eh, chi tui ponis is metàforas, is crobetantzas de sa fìsica, paris cun is crobetantzas de su sardu, chi su sardu est tudau de crobetantzas, e po mei cussu est su giogu torra nai, de su puzzle, de nci stichiri totu custa cosa impari a fai sintesi, chi funt unu giogu po mei de importu mannu e duncas s'Universo a bolu est s'atenta de de provai a fai custa custu giogu, de torrai cun sa limba cosa nostra Calincuna cosa chi nosu non seus abistus a a dda intendi, ca no est berus, poita ca po cantu pertocat a s'astronomia ndi portaus unus cantus de fueddus, ddoi est genti meda chi at iscritu asuba de sa de s'astronomia in sardu, poita ca, torru a nai, torrat paris cun cun is contus de is massajus e de is massajas, ca castiant su celu e ndi torrant a fai is pintaduras in sa terra, po si nai, meda studius ca funt fadendi imoi asuba de is nuraghes, torrant paris o de prus nuraghes chi torrant paris cun is costellatzionis, duncas is burdonis de is steddas chi si bidiant intzandus me in custus tempus, tremilla cuatrumilla annus a oi, chi no de prus puru. ndi funt studius ca funt fadendi, e funt studius de astronomia, poita ca tui depis ponni impari sa matematica po circai de agatai is cordinatas de is steddas in is tempus, in su tempus passau, depint torrai paris cun su chi bideus oi e a pustis fai a biri ita ddoi est in sa terra, duncas sa positzioni de is nuraghes. E torrant paris cun cun torrant paris ma non torrant paris aici, torrant paris matematicamenti, duncas cun cun sa statistica.
Cumprovada sa cosa propriu. Si si, custu est unu traballu chi ant fatu astrofisicus de s'universidadi de Torinu pagu tempus a oi E duncas ddoi est custa relata forti e deu apu circau de torrai sceda de custa relata in su libru, in prus ddoi est totu unu studiu chi apu fatu deu puru po circai de fai sa portadura de custu sentidu de sa fisica chi depit torrai paris cun su sentidu de su sardu chentza passai de s'italianu. Eccu, deu creu chi siat propriu unu scassorgiu custu chi ses portendi tui, eh, de de de de su chi est apitzus de sa fisica e chi torrat a paris paris cun su sardu e tui però fais puru un'atera cosa, deu sciu, tui tenis unu canali in Instagram, a no, ca si zerriat Ciaxifisica.
Eccu, no ses sceti fadendi custa cosa in de in su chi si zerriat su media traditzionali, ses andendi puru in calincuna cosa chi est in su social media, est unu strumentu modernu chi podit arribbai fintzas a is prus giovanus puru. Certu certu su su sensu est custu de sa spagnadura po po genti chi mancai est prus giovanedda, duncas funt piciocheddus piciocheddas, ma po totus, po totu totus is chi funt me is social media, duncas circai de fai sa fisica, ciac si fisica! torrat a su chi seus fadendi imui puru, no, candu unu est in d'unu teatru o fait unu film ddoi est su ciac chi donat s'inghitzu de callincuna cosa, duncas est su circai de ponni impari s'arti cun sa scienzia e de de fai una spagnadura de sa scienzia Una divulgatzioni chi tèngiat custu fragu de de s'arti e podit essi cun cun sa mùsica, chi est sa cosa prus acanta 'e mei, o cun s'arti de su scriri, poita ca mi praxit cumenti ddoi est in su libru etotu, contixeddus, filastrocche, poesie, de fisica in sardu, ca mi praxit a imperai sa limba e sa rima e is arrimas po po circai de contai is cosas e duncas e duncas est unu una aina po po circai de spaniai sa scientzia in d'unu logu inguni s'arti de de su biri, su visuale, est de importu mannu, poita ca me is is social traballant asuba de s'arti de su biri o de su intendi callincuna cosa, callincunu fueddendi o callincunu sonendi. E duncas tocat a tenni ainas po po circai de comunicai sa scienzia inguni puru. Ecco, in custas ainas tui tenis puru unu monologu chi ses fendi a teatru, in is iscolas, sempri in sardu?
Est un ammesturu intra de sardu e italianu, inguni si contat unu ncueddeddu de sa fisica de s'universu arrelatada cun d'una aina tecnologica chi, spereus, su bisu cussu e s'ispera est cussa, at a arribai in Sardigna po sa circa de is undas gravitatzionalis. Seu fueddendi de s'Einstein Telescope, un'aina de importu chi spereus at a arribbai in Sardigna poita ca ddoi funt duas terras ca podint essi domus de custa aina, una est sa Sardigna e s'atera est una una regioni, una terra intra de s'Olanda, sa Germania e su Belgiu in sa in sa zona de Maastricht Um, sa Sardigna, po, po sa scientzia, no, no, no ddoi, no ddoi est nudda de, de, de, de, ndi fueddai asuba, poita ca po sa scientzia sa, sa, sa Sardigna est su logu perfetu. Uh, prus bellu de cussu no ndi ddoi at, poita ca sa Sardigna no tenit, no tenit movidas de sa terra, duncas is terremoti, eh, no tenit... Cosa vulcanica, sa No tenit vulcanus, no tenit strobus elettromagneticus, poita ca sa, sa zona de sa Sardigna chi ant scioberau po calest intra de Lula, Bitti e Onanì, ah s'arroca est granitica, duncas est tostada e candu is undas is undas gravitatzionalis ca funt custus strobus ca ddoi funt in s'universu criaus a sa fini de unu de unu ballu, de custu ballu tundu, Mariano Cadoni ch'est unu professore de s'Universidade de Casteddu narat unu ballu tundu, una danza cosmica de custus stampus nieddus ca ingiriant ingiriant ingiriant s'unu avatu a s'àturu po milli e milli annus, a pustis de duus ndi fant unu feti e totu custu de si murigai a pari po milli e milli annus a sa fini beti bessit a pillu cumenti unu strobu de s'universu etotu, custu murighingiu chi s'universu tenit ca si spàniat po totu s'universu cumenti chi fessit un'unda e custas undas biaxant po totu s'universu, atobiant a sa terra puru ma mancai po po nosu, po bona sorti nosta, nosu non seus aici acanta de de custus fenomenus poita de chi no non fiaus prus me innoi, bosatrus pentzai-sì cosas ca funt cumenti de innoi, de de Casteddu a Cuartu Sant'Eleni, dexi chilometrus de stedda chi ingìriat s'unu afatu a s'aturu cantu murighìngiu podit fai in totu su chi est inguni ingiriendi ingiriendi inguni in cussa zona etotu. Duncas custa energia si spàniat po totu s'universu, arricit e lompit in sa terra puru, a nosu si tocat a dd'aciapai custa energia, dd'aciapaus cumenti unda, is strobus funt in su spatziu e in su tempus, su sensu est ca chi tui pigas, po ti nai, unu metru, e custu metru ddu fais cun sa luxi poita ca sa luxi est pretzisa meda, biaxat a cussa velocidadi, duncas non fait a sbagliai, ma candu passat cust'unda, custu metru o s'allonghiat in d'una diretzioni o s'incrutzat me in s'atra. E duncas tui fais una misura a primu de de cust'unda e a pustis de s'unda e t'acatas chi su biaxi chi at fatu sa luxi est pagu pagu prus crutzu a primu, po po si nai, e pagu pagu prus prus longu a pustis. Duncas tui fais custa arrelata intra de is misuras de su spatziu e ti nd'acatas chi calincuna cosa est sutzèdia. Dda dda so fadendi simpli meda poita ca de cantu s'allònghiat, de cantu s'incrutzat est de una parti in milli miliardèsimu de miliardèsimu de metru, duncas est una una mesura diaderus pretzisa. e serbint ainas tecnològicas meda e no serbint strobus mannus, poita de chi no no bis nudda. E noi cun totu custa perda. E nosu cun sa perda cosa no, cun s'arroca cosa nostra, ca seus fortis cumenti s'arroca, s'isperai chi custa aina at arribbai e duncas po contai custu biaxi in s'universu paris cun cust'unda, deu contu de custu de custu circadori chi in dexi annus a oi At essi ingui in Lula, at at essi ananta de su monitor, de su schermu cosa sua, de sa cumputadora cosa sua, e bidit totu custus numereddus chi cumparessint in su schermu cumenti chi fessint, naru in su monologu, in una matrix realtà, duncas cumenti su film Matrix, no, custus zero e unu birdis tatatatatata. A unu certu puntu partit in d'unu biaxi in s'universu, torrat a coa in su tempus, fintzas a candu no no agatat custus dus stampus nieddus ingiriendi s'unu afatu a s'atru chi ndi faint unu feti e torrat a domu in Lula paris cun cust'unda cumenti chi fessit fadendi surf asuba de s'unda etotu e si nd'agatat chi at iscrobetu un'unda gravitatzionali de is primoris, de is primu tempus de s'universu, chi est cussu chi at a fai s'Einstein Telescope, est a nai arribbai aici atesu in su tempus de andai a castiai in d'una parti de s'universu a nca no ddui fiant ancora stellas, duncas no ddu est luxi, nosu no podeus studiai cussus tempus de s'universu po mori de sa luxi ca luxi non ndi fiat poita ca non ndi fiant steddas e duncas s'unica manera o una de is maneras chi teneus po circai de cumprendi calincuna cosa est su de imperai custas undas ca no funt de luxi po circai de cumprendi ita ddui fiat in cussus tempus in s'universu E duncas custu monologo est un'aina po circai de contai custa parti de sa fisica. Apu cumprèndiu, est una cosa spantosa meda Matteo. Moi seus acabendi, seus propriu acanta acanta acabai, ti depu fai s'ultima pregunta, a lestu a lestu seus fadendi unu muntoni 'e cosas po tenni biu su sardu, segundu tui, previsioni, eh, at a sparessi o dd'eus a aguantai?
Dipendit feti de nosu chi at a sparèssi o no. Po mei su su segretu est chi depeus fueddai, fueddai, fueddai, fueddai e pruschetotu a s'ascurtai, a s'ascurtai intre nosu etotu, poita chi fueddaus e ascurtaus dd'eus fata.
Gràtzias meda Matteo Tuveri, est stètiu unu prexeri mannu e est stètia una inter una pregontada spantosa meda. Gràtzias meda. Gràtzias a bosatrus.
E deu dongu sa lìnia a Filippu Salaris po sa letzioni de cìnema.
E beni torraus a custas letzionis de cinema. Cumentzaus immoi a, podeus giai giai acanciai su telefoninu, sa camera, po filmai callincuna cosa a pustis de custa letzioni. Poita cumentzaus a fai, imbecis sceti de arraxonai cumenti eus fatu is atras bortas. E chistionaus de sa scaba o sa scala, cumenti narant innoi in Casteddu, de is pranus e de is campus. Is pranus dd'eus nau Funt is incuadraduras chi tenint cumenti ogetu prus importanti s'omini, sa femina, su personaggiu e imbecis is campus funt cussus chi tenint, donant s'importu a su chi est su logu, su campu, chi boleus est su campu obertu chi podeus imaginai, no est su sartu. Andaus diai in antis e cumintzaus cun Su pranu acanta meda, parteus de is pranus, oi bieus sceti cussus. Su pranu acanta meda, seus seghendi su personaggiu de innoi, de sa fronti, e innoi, asuta. E bieus, ita bieus chi castiaus custa custa figura? Bieus is ogus de su personaggiu, bieus su nasu, sa buca, ma is ogus funt sa cosa prus importanti giai giai, bieus totu s'espressioni de su personaggiu. E a custu srebit, su custu pranu acanta meda. In italianu at essi primissimo piano. Si ddu seus imbentendi custu pranu acanta meda, eh, poita non nci funt fueddus diaderus in sadru imperaus po po su cinema. Si ddu seus u' paghixeddu imbentendi. Però primissimo piano at essi sa tradutzioni in italianu e pranu acanta meda est su chi seus narenti nosu. Bieus, bius Totu bius fintzas casi casi su chi pentzat su personàgiu, o cumenti si intendit, poita bius beni is ogus ca funt su sprigu de su chi nc'est aintru, cumenti si narat. Andaus u' paghixeddu prus a tesu e teneus su pranu acanta, primo piano iat essi in italianu, pranu acanta. Su personàgiu est segau innoi, a is pabas, bius totu sa conca, mancai nc'est sa chi nant u' paghixeddu aria in conca, innoi, Nc'est aria, spàtziu buidu e bius sempri meda su chi est pentzendi su personaggiu, is ogus, bius sa buca, però cumintzaus a biri puru custa parti innoi. Seus u' paghixeddu prus atesu, duncas seus stesiendi de su personaggiu e seus, non seus aintru cumenti fiaus in antis. E innoi teneus imbecis su mesu bustu Est su bustu truncau fintzas innoi cumenti seu deu, mesu bustu giai giai, chi segat innoi a is simingionis. E bieis, bieus sempri sa faci, bieus totu, però cumintzaus a biri calincuna cosa, ita nc'est addia de su personaggiu, ita nc'est, cali est su logu innui est postu. E aici cumprendeus mellus ita megat a sutzedi. podit nai, po si nai, chi su personaggiu est aintru de una banniera, podit essi in su bagnu, bius una parti de sa banniera e cumprendeus chi megat a si sciacuai in sa banniera e chi nou non dd'iaus cumprendiu, si parriat sceti una persona aintru de unu bagnu ma non cumprendiaus ita megat a fai, mancai non cumprendiaus nemmancu chi fiat aintru de su bagnu. Si stesiaus ancora e teneus su pranu mediu a su chintzu e est segau in asuta innui nc'est su chintzu. E duncas bieus prus is manus, bieus cumenti ddas movit su personaggiu e cumprendeus mellus cumenti est su corpus de su personaggiu. E aici bieus mellus s'ambienti puru, su logu innui est postu. Mancai innoi podit intrai giai un'atru personaggiu e podint essi in duus in custu pranu, non depit essi sceti unu a marolla, no, podint essi prus de unu, mancai tres, no ddu scieus. Cinemascope nci ndi capit meda de genti e duncas aici podint intrai in s'incuadradura. Si stesiaus ancora e teneus su pranu americanu, su pranu americanu poita si zerriat diaici, poita segat a is genugus E arrexonaus, si narat, ma non sciu chi est berus poita calincunu ddu narat in diferenti manera in giru a su mundu, non ddu nant, is americanus non ddu nant pranu americanu poita issus funt americanus e non ddu nant diaici. Però scieus chi in Italia est sutzèsiu diaici. Su pranu americanu est su pranu, su primu pranu de atzioni, poita bieus cumenti si movit su personaggiu, bieus chi est prontu a curri, est prontu a andai mancai e s'imperàt candu nci fiant is western, is film western e e cussus depiant tenni is manus prontas po sparai cun is pistolas E duncas fiant prontus e nosu, gràtzias a custu, biaus is pistolas puru is manus e totu su chi serbìat poita fiant seghendi a is genugus. Est su primu pranu de atzioni, si torru a nai. De innoi cumprendeus giai chi su personaggiu megat a si movi, megat a curri, ita megat a fai. E bieus mellus sempri su logu, su logu cumenzat a essi prus importanti de cumenti fiat innantis. Si stesiaus ancora e teneus totu sa figura. Bieus totu su corpus de su de is personaggius, de su personaggiu, bieus mellus s'ambienti e cumprendeus mellus ita megat a sutzedi in giru a is personaggius. E biendi totu su corpus podeus cumprendi Ita ita est, cumenti est fata sa persona, chi est bàscia, chi est arta, ddu cumprendeus mellus, poita podeus fai su paragoni cun is atrus personaggius, cun s'ambienti e cumprendeus mellus de su personaggiu. Però ita sutzedit, chi torrendi a goa, torrendi a goa, torrendi a goa, stesiendi·sì de su personaggiu, non bius prus mellus cumenti fadiaus in antis, sa faci e duncas perdus is espressionis e e est su cropu chi ammostat cumenti s'intendet su personaggiu. E candu nosu fadeus teatru o fadeus cinema depeus, cumenti atoris naraus, depeus pentzai chi seus arrecitendi cun su cropu, cun su corpu po su teatru, cun totu su corpu, poita non est, si scit sa genti acanta bint is ogus mancai o calincunu particulari de sa faci E innoi acabant is pranus. Eus nau, giai giai totu su chi serbit po cumprendi cumenti contai una storia aintru de unu film cun is pranus. S'orta chi enit eus a biri cumenti contai unu contu, unu film, gratzias puru a is campus. Eus a cumprendi cumenti funtzionant. Adiosu